na 21st century unu achọ ihe nge bụ you people are looking for who to kill mba ara aka ụda aka if a woman cheats she dies mba you want to kill me for my mother no i divorce the motherfucker
So, number one thing is that you you heard it from her from the horse's mouth. So nke mụ wee na-ekwu na-asị that na eh to be honest marriage ndị mmadụ jizi marriage eme ihe egwu like egwu because maka divorce divorce ọkwa ma divorce eme e, e, pụọ ayasa ayasa

and when you are ama m ma sị na a gọọ gị n'alụsị or something amarọ m ka fa si eme but we know about these things we've heard it that na ọ dị so as a babe ị ma n'ime obi gị na this guy is from that particular village or that town ị kwetakwa jee nụọ bịa pụtazie ebe a na-eme video that you divorce the motherfucker first of all lady you should there are some certain things you don't come online and say which means i bu n'obi to cheat on the guy anyị ada ekwuzi nke ụmụ nwoke because ụmụ nwoke bụzi afa fa bụ cheaters cheaters are liable to do anything because ha na-asị na men na na-enwe ezi nwee ụnọ and remember another thing is ndị ndị mgbe ochie ndị mgbe gboo na-abịa ụmụ nwoke na-anụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ada anụ ọtụtụ di a nụta gị e dobe ị ghọta ka ọ wee bụ na ede o nwere onye na-eje na nwaanyị a ọkwa onye nụ nwaanyị 7 ọ nụta ofu onye na-apịa ọkụ you know I feel that some things are not in balance because Bible say that women are the weaker vessel and men are the stronger probably the stronger vessel so ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị abụrọ ofu even in nature nwoke na nwaanyị abụrọ ofu nwoke ị ya-afụ nwoke dị 70 ọ ka na-eme ihe ụmụ nwoke na-apịakwa till 70 80 but nwaanyị dị 80 70 belụzikwa ma onye a na-agba ọ ọ na-aṅụ ọgwụ you know and nwaanyị dị 80 years ada amụ nwa but nwoke dị 80 years ya-atụba nwaanyị ime that's the more reason why you see that na nwoke na nwaanyị abụrọ ofu however we we try to do this debate number 1 bụ na nwoke na nwaanyị abụrọ ofu number 2 bụ na tradition ọbụna na-eme ka e, ị ma tradition tradition na n'ana Igbo e, ọkwa ife omenana n'ana Igbo favour kalị ụmụ nwoke kalị ụmụ nwaanyị ọ kịtazi ihe bịazi na-echange but I don't think na those obodo a na-emekwa ụmụ ihe ahụ

ị na-achọ ịnụ on a life commitment because these days people afụzi eh, marriage na ọ bụrọ a lifetime commitment before we the exchange the vows on the altar is till death do us part but ị fụ na these days ọ bụrọzi kwa till death do us part no o nwee ike ego the guy gwụ the girl awaa ejide e, e, e, nwa ejide the girl oyesa oyesa but the guy na-atakwa nwa o but the girl ada atakwa guy man o you know marriage these days have become like ihe egwu ejizi egwu egwu you know women come out online and start saying that even even let me even say this this way that oyibo awago umuanyanya women these days enlightenment feminism is all fine and good for feminism but at a certain way even these people pụta na-eme ihe feminism chimamanda ngozi adichie is is married nọdụ be ya ọ na-eme mkpọtụ anyị anụnubeghị ka chimamanda pụta sị na di ya ji wee o wee gwa the guy okwu we don't even see them online you see their happily ever after playing out before our eyes somebody enwerọ that doesn't have any word pụta ebe a na-akọyeli you divorce the motherfucker it's, it's good for you but oyibo awago ụmụ nwaanyị ụfọdụ a na-ekwukasịzi most times ndị a nọ obodo oyibo ọkwa ị ma ndị a nọ obodo oyibo fa na-erespectkwa nwunye fa ọfụma ọ nata naijiria ọ nụta nwaanyị na naijiria o dobie na naijiria ihe niile a bụ ihe ha- a na-emesị ya i dobe nwaanyị na naijiria nọdụ obodo oyibo na-akọkwa ahụ nwaanyị anọdụ ebe ahụ even ụfọdụ ụmụ nwaanyị adị ekwetazi ekwu even let me even tell you the truth eh ụmụ nwaanyị anyị anyị adị agwasịzi unu eziokwu because ụmụ nwoke feelu na ha dị wise ụmụ nwaanyị minazia ọ na-emele onwe ya ọ na-eme ife i lo na baby ị nụ na o nwere nke pụta online na-asị na na he's been married for 13 good years na nwunye ya echeatinube ọ gị ọ gị bụ ezigbote onye ala na ọ ga-aṅụlụ ya iyi ọga your woman is just being a smarty panty is matters okay ọ bụrụ ife niile ka ụmụ nwanyị let me uh, anyway on another note when we start our podcast you see what the streets are saying when women when they come together you hear them talk ụmụ nwanyị awaga anya that's why this woman was able to say what other people are saying ọ bụkwa sọsọ ya na-ekwu ya o a lot of them na-ekwu ife a ị fụ ị fụ ọ dị ka ọ dị kpọsa ọ dị ka ọ dị egolo aproko m ada akwụkwọ agụ